Is ar éigean gur chaill Ard Mhacha cluiche ceannais Uladh na bliana seo in aghaidh Doire. Tháinig siad chucu féin le bua cuimsitheach ar Longfort. An n-éireodh leo an cluiche ceannais a shroisint nó an gcuirfeadh réalta óga Mhaigh Eo stop lena ruathar? Mícheál Ó Drisleáin agus Charlie Vernon a sholáthair tráchtaireacht an babhta leathcheannais seo sa Chraobh Mhionúir Peile urraithe ag Electric Ireland. Agus an t-aon siar den ceann seo, caillte, deacracht ag an dá thaobh seilbh a choimeád ag tús na himeartha ach seans anois ag Ard Mhacha teacht amach ar an ionsaí. Sea, sin é Ross Marsden, An Lorgain, Clann Éireann, Tallaght an líne. Díshealbhú maith ansan ag Maigh Eo agus díograis san imirt ansan. Isteach sa lár dtí Harry McHale agus fonn reatha air siúd, imreoirí ar thaobh na lámha clé agus ar dheis. Agus ag an deireadh, an pas sleamhain isteach deis ansan ag Maigh Eo, Andrew Quinn ag dul isteach. Ó, cad é mar chúl ag tús na himeartha! Andrew Quinn, an modh díreach, seilbh bailithe i bhfad ón chúl, lean sé agus lean sé agus scaoil sé urchar isteach sa líontán. Tús iontach ag Maigh Eo.
Sin scór den scoith ag tús an chluiche seo. Woods le pas isteach dtí Diarmuid O'Rourke, mac an bhainisteora fós. dul chun tosaigh ansan agus ag iarraidh an pheil a bhaint ansan. Tá Mark Sheeran ar deireadh, réiteoir tar éis, buntáiste d'Ard Mhacha, pas cliste, íseal, oibrithe isteach ansan, deis ar chúilín an t-am seo. Shay Loughran an captaen agus sin scór inspioráideach ag an gcaptaen. Pas cliste chuig James McCooe, ón gcliathán, áit atá Conall Wilson ag fanacht agus. Ag an deireadh, deis d'imreoirí teacht chun tosaigh agus thriail siad ceann nó dhó isteach d'imeall na cearnóige. Nár oibrigh go dtí seo, tá seans ar chúilín eile, an ceann san oibrithe isteach agus oibrithe go snasta thar an trasnán. Is dóigh liom cúilín an cluiche ag Diarmuid O'Rourke, an-ghluaiseacht ansan. Yeah, bhí sé sin thar barr, an comhimirt an-deas ansin, bhí ceann amháin ar an taobh seo agus ceann amháin ar an taobh eile. Tá sé ag déanamh b'fhéidir níos ró-éasca dó ag fáil na poill sin. Tá sé taobh amuigh sin buaite ag Kobe McDonald agus fonn dul chun cinn anois air. Tá sé fós ag dul, gan mórán comhluadair leis chun tacú is cuma ní gá an ceann seo díreach laistigh den gcúl ansan ag Ard Mhacha agus droch-chic arís ansin, an ceann seo sin sleamhnaithe tríd Gavin O'Rourke. Agus ag an deireadh, bhuel, spás éigin anois an bhféidir le hArd Mhacha an chéad scór a aimsiú ag an tarna leath, an, ceann san ag ciorcalú isteach thar an trasnán, sáriarracht ag an gcaptaen, Shay Loughran. Ard Mhacha arís ag teacht ansan ó Daithí O'Callaghan, Naomh Pádraig, Carraig Chropáin, ceann des na clubanna láidre ansan, peile in Ard Mhacha agus roinnt imreoirí páirteach ansan. Tá gluaiseacht maith á chur le chéile arís ag Ard Mhacha, an ceann san oibrithe isteach agus go snasta thar an trasnán ansan, an-chomhimirt. Agus go deireadh, téann sé siar chomh fada leis an lántosaí Oisín Dean. Ciúin go maith tráthnóna ach an pas sin tomhaiste go maith ag Dean. Seo níos fearr ó Mhaigh Eo agus seans anois ag Hurley. Caithfidh sé dul siar. Agus arís an-chosaint ó Ard Mhacha. Iarracht maith ag teacht isteach ansan ag Oisín Dean. Thóg sé tamaillín orthu scór a aimsiú ins an tarna leath. Tá sé tagtha ag an deireadh. sár gabháil arís ansan Keelan McEntee. Tá na seana scileanna, na scileanna bunúsach, go maith ag Ard Mhacha, iad ag tiomáint tríd an lár ansan. McEntee ó Raonaithe na Croise amach chomh fada le Eoin Duffy, an ceann seo sleamhnaithe tríd. Deis ansan ag Aaron Garvey, tá siad fé bhrú Maigh Eo i gcónaí. Garvey an ceann seo díreach thar an trasnán aige. Déarfá go raibh leathsheans ansan ar chúl. Beidh siad sásta. Tógfaidh siad an cúilín smachtaithe. ag Maigh Eo agus teacht amach. Tá Jack O'Malley, atá an fheadóg dheiridh, séidte anseo agus bua go compordach ag an deireadh ag Ard Mhacha. Is iad a bheidh le Doire i gcluiche ceannais na hÉireann uile.